moni nonse ndabweranso ine bambo Bwali lero mutu wathu ndi chakudya cha munthu wina powonjezera vesi yathu yoloweza ndi 1 petro 5 vesi yake 10 ndipo mulungu wa chisomo chonse azafikisa inu opanda chilema mwini wake azakhazikitsa azalimbitsa inu lero tiphunzira kuti ngakhale zinthu zoyipa zitha kuchitika ndi kudziwa kuti mulungu amandikonda kela anali ndi njala banja lake nalonso lidali ndi njala iwo anali opanda chakudya kwa masiku atatu abambo ake anali atapita kuti akapeze chakudya koma anabwerako alibe chilichonse pepani iwo anatero m'muzi mwathu muno mulibe chimanga mvula sikugwa kwa miyezi yambiri tsopano popanda mvula ulimi ukanikanso tikhoza kukhala opanda chakudya kwa nthawi yayitali pamene iwo amaganiza kuti amwalira mulungu adatumiza thandizo galimoto yomwe idali ndi chikwangwani cholembedwa kuti adra idabwera m'muzi mwawo chimanga chimanga driver adafuula banja lililonse likhoza kuzatenga thumba limodzi la chimanga posakhalisa banja lililonse m'mudzimo lidali ndi chimanga chokwanira masiku angapo magalimoto ambiri anabweranso kwa miyezi yotsatira kufikira pamene mvula inagwa kalekale mulungu adasamalira eliya mwa njira yapadera nayenso mvula idali isakugwa mu israeli kwa miyezi ingapo tsopano minda ndi zomera zidafiira komanso kufa mitengo yambiri idayima ngati ziboliboli zopanda masamba mitsinje ndi akasupe idali itauma ndipo pamapeto pake ngakhalenso mtsinje wa keriti komwe eliya amabisala kwa mfumu ahabu udauma koma mulungu adali kusamalirabe eliya pita ku zarefati adatero mulungu ndauza mkazi wamasiye kumeneko kuti akudyetse ndipo eliya adachoka ku israeli nayenda makilomita oposa 100 kupita ku dziko lina kumeneko pa chipata cha ku zarefati mayi wamasiye adali kutola nkhuni kodi ungandibweresereko madzi pang'ono mchikho ndimwe eliya adapempha ungandibwereserekonso mkate mayiyo adali atatembenuka kuti azipita kukatunga madzi koma adayima pomwe eliya adapempha mkate ndilibe mkate iye adatero chomwe ndili nacho ndikaufa kochepa ndi mafuta pang'ono ndikutola nkhuni kuti ndikaphike mkate wa ine ndi mwana wanga ndipo tikakadya zimenezi tizafa usachite mantha adatero eliya pita ku nyumba kwako ukandikonzere kachakudya pang'ono kenako ukakonzenso chakudya cha iwe ndi mwana wako wamunayo chifukwa mulungu akuti mafuta ndi ufawo sizitha mpaka atagwetsanso mvula pa dziko mayi ameneyu sanali mu israeli koma adakhulupirira mulungu ndipo adakhulupiriranso mawu ake ndipo adapanga chiganizo chodalira mulungu kuti amusamalire ndipo zidachitika monga momwe eliya adanenera kuti zidzachitika atapita naye ku nyumba adamkonzera chakudya kuchokera tsiku limenelo nthawi zonse akapita kukaphika chakudya ufa komanso mafuta adalokwanirabe ufa ndi mafuta sizimatha chozizwa chimene mulungu adachita kuti apulumutse eliya chidapulumutsanso miyoyo ya mayiyo komanso mwana wake patadutsa nthawi mwana wake wamkaziyo adadwala ndi kumwalira maganizo ake oyamba adali akuti mulungu adali kumulanga ndili nawe chiyani munthu wa mulungu iwe adafuula mwachisoni unabwera kuzandikumbutsa za tchimo langa ndi kundiphera mwana wanga ayi si choncho mulungu sadachititse mnyamatayo kuti amwalire chisomo cha mulungu chimabweretsa mphatso ya moyo ndi chisomo cha mulungu chomwe chidachititsa kuti onse atatu asafe pa nthawi ya njala eliya amakhala mchipinda chapamwamba m'nyumba ya mkazi wamasiyeyo ndipo adatenga mwana uja napita naye mchipinda chija nafuulira kwa mulungu o ambuye mulungu wanga lolani moyo wa mwanayu ubwerere mwa iye mulungu adayankha pemphero la eliya ndipo nthawi yomweyo mnyamatayo adakhalanso moyo mulungu amasamalira za mavuto a mmoyo mwanu ngakhale zinthu zoyipa nthawi zina zimachitika mulungu amakukondanibe akufuna kuti mumudalire ndipo azakusamalani monga adachitira ndi eliya komanso mkazi wamasiye wa ku zarefati